iweyo mishoni yako umangonena kuti basi bora ine ndikatani ndikafike ine sindinakwere basi ndi transporter wanga ndisakubisireni ayi sinakwere basi kuchoka pa ujeni pa mwa- pa anatengera pa roundabout eh, ndiyambe kuchokera pa roundabout anatenga pa roundabout pa roundabout akafika pa mwanza pa mwanza pa tisana- tisanafike pa boda pali malo enaake amene anatitsitsira kuchoka malo amene kuti tiwoloke boda yathu yomweyi kuti tiwoloke kuti tifike side inayo zinapezeka zonoti anatikweza njinga koma njinga zosoti zimadutsa mu tala ayi sizimadutsa mu tala zimadutsa mkatikati mwa mudzi mwina mwake kume- kwinako kunali manda mkatikati motinso apolisi amakhalanso ali kuti amakhala alimomo chifukwa zokuti amadziwa kunenso kuti

Mm. tinakwera maminibasi bwinobwino ti- and minibasi inakatitsitsa pa ujeni pa tete titachoka pa tete tinakhala pamene paja three days tili pa tete kumufunsa transporter kuti apa tikudikirapo chani samayankhula zomveka mumadziwa ndi anthu kuti muli pa chipululu pa tetepo ndi kuti ifeyo timasonkhirana ndalama kugula s- kuphi- kugula ufa ndikuphika chani ndikuphika nsima kumufunsa transporter kuti ukudikira chani olo kuyankha zomveka amangoti ah ndikudikira anzanga ndikudikira anzanga nde wina pompo ananenanso kuti ah, inutu eti ma transporter akayamba chonchi zimakhala zoti chilipo chimene akufuna kupanga ndi detain kuchokinda choti aziti mm, aziitanisa chani aziitanisa ndrama kwathu kuti kuti aitanisa banja ndrama kwa azibale athu pamene ife talipira chani talipira ndrama zokwana ife transporter wathu anali wa chani anali wamkazi tinakhala 3 days lachitatulo tinanyamuka tinakweranso minibasi pa tete paja kukafika kuti ukafika pa nyamapanda tidafika pa nyamapanda paja anatipanganso detain pamene paja tinakhalapo 3 days kufunsa transporter akuti ine ndalama zandithera iwe transporter wamangira 400000 munthu wina aliyense fe yathu inali ndi transporter wathu anali ndi 7 400,000 munthu wina aliyense kutiuza zoti ndalama ingakuthere panopo tisanafike kwinako popeza awo pamtunda ukadalipo akuti ine ndalama zandithera muziwauza azibale amadzi- tayamba aziimbira mafoni panopo sitiwoloka ngati wina aliyense ndalama sanatani ngati wina aliyense m'bale wake ndalama sanapereke ifetu tinayamba kuyimbira mafoni azibale athu kuona ngati kuti atitani atiwolotsa bwinobwino pa nyamapanda paja osadziwa mphuno salota tsiku lachitatulo mmamawa ake anatiuza kunena kuti tiyeni titani tinyamuke enanu amene simunatumizidwe ndramano ndrama akakutumizirani kutsogoloko ife ndramanso zina zachiyani akuti ine ndrama zandithera munjira momo ndalipira ndrama zambiri kwa apolisi ndi ndrama ndibe ndrama inenso kuti ndikatani ndikafikire ife okay fine pamene paja tinanyamuka kuti amusisi muzawasatira anthu awo ndiye kuti pamakhala maejenti anyamata akonko

munkhalango almost mwina 5 hours tikutani tikuyenda nkhalango yayikulu pa nyamapanda tinawoloka pa nyamapanda paja kupita ngati tsidya lina la zimbabwe takafika kumene kuja tinakwera magalimoto anatikweza mmagalimoto kwera mmagalimoto anatiyendetsa ulendo wokafika mu harare muharare ndi komwe tinakwera chani tinakwera basi basi ija iyo ija amangoti ine ndilibe ndalama basi kuti kunali kungokwera ulere akatiwombola kutiko nzanga wina wake kumeneko ifeyo chabwino tinakwera basi inayenda usiku onse basi kukafika muharare mama tikafika mama cha masisikulo masisikulo ko anaimbirana ndi mzake amene ankati azatitengayo amamuti tafadzwa tafadzwa ndi otchuka ndithu tisanafike beitbridge cha tikuona zokuti ndi uko pali malo ena ake pafumbi pena pake pamaima mabasi ochoka mu harare oti sakafika ku beitbridge amaima pati amaima pamenepo ndi basi imene tinakwera ifenso inaima pati inaima pamenepo tinakhala mbasi muja anthu ena natsikatsika kuti inuyo dikirani kaye ozatitenga sanatani sanabwere tati okay chabwino pamene paja ndoti tili zimbabwe side sitinawoloke kufika south african side pamene paja anabwera tafadzwa uja kuzisoke nditchulabe dzina lake tafadzwa uja anabwera kuzatitenga ulendo ku nyumba kwake titafika ku nyumba kwake tikuti sono kunoko tikudikira chani ati ndikudikira chani ndikudikiranso ndrama mesa ndrama azibale athu atumizanso zina kuti ulendo uzipitirira kuti ndrama zanu zanditani zandithera kuteroko basi munakwera ija ndi yaulere ndrama ndalipira ndi yomwe watitani watiwombolera tafadzwa ayi nde kuti panopo tikudikira ndrama inenso kuti ndimpatse tafadzwa zikukhala ngati watipinyolitsano sopano tinakhalanso pamene paja 3 days kwa tafadzwa paja lachitatulo tinanyamukanso ndekuti kudyabe chakudya chovutikira kusamba imagine ena oti tinali azimayi mapiriyodi mkatimo zinali zinthu zovuta zoti chisamalirobe chinali chotani chovuta mwamva kukhala kwa azimayi muziona ngati kanapanga bwanji lachitatulo so 3 days yachitatu tinanyamuka ulendo kuti apa ndiye tikukatani tikukawoloka no kukafika ku ujeni ku- kuwoloka tipite South- south african side ife tatokesha bwino anatinyamula tafazwa uja ulendo kumalowa ngati mumchire munkhalango mwina mwake ndakuti apapa amene mwavala sapato zolemera muvule muvale masilipasi tinavala masilipasi ulendo kumayenda mkatikati mwa nkhalango muja inde timakumana ndi apolisi Tafazwa uja mwene poti ndi odziwika kumenekwe amapereka chani amapereka ndrama kwa apolisi aja ife nkumatani nkumadusa tinafika no pa msinje umene wa Limpopo uja amene umene umatchedwa zoti kung'onako ifeyo mbali yomwe tinaolokera ife tinaoloka msinjewo tinaoloka pangalawa panali chingalawa china chake chachikulu tinakwera mmenemo ndoti chingalawacho chochita kukoka osati chochita kupalasa ngati mmene mukudziwira ujeni ngalawa zinazi ayi zochita kukoka ndekuti sidya la mtsinjewo wina anakoka anamangako chingwe ndekuti wina ayima sidya linalo wina sidya linalo ngati mukupita kusogolo kunde kuti azichikokera chingwe chakusogolo ndoti ngalawa ija iziyenda pakati komano kuipa koopsa kwake nkuona zokuti akuti apolisi akati akupezani pamenepo ndekuti amangodula chingwe chija ndekuti nonse mmazi ndi akuti ndi pa deep kwambiri ndikomwe kumatani kumakhala ng'ona zambiri pomwe tinawolokera ifeyo lucky enough tinawoloka pangalawa apo tina- tinayamba kuyenda mutchire ndiye tinayendatu ndiye tinayenda sindidziwa kuti anali maawazi angapi poti nde kunjaso kunali kutatani kunja kunali kuti kudakali mdima tinayenda tinayenda mpaka no kukawoloka waya wina wake kuti apa pano ndiye ngati malire a zimbabwe ndi south africa tinamudusa waya amene uja ndikuyenda ndithu kuyenda mkhalango mokhamokha kumapeza zigaza kumaona ndithu kuona zokuti mpaka na tinapeza umaziwa napeza mzungu wina wake akumalizika akumalizika kufa akuti no chimene chamupha mzungu ife sitikuchitani sitikuchiziwa tiyeni titanini tiyendeni machawo ndiye kumakhala kuyenda ati kamwana agwiritse iweso zoti wanyamula kanthu pena sumatani sumamvaso ifa zoti thupi lako makhala zoti chaumoyo chatani chachoka mwa chani chifukwa cha mantha zigaza za mitu ya anthu zili mbwee mmenemo zikwama zoti zatayidwa anthu kulemedwa nazo zawo zomwe kuzitaya kuzitaya tinaoloka kumene kuja ukafika pa messina paja pamakaima zimatraki zambirimbiri paja nafika pa messina akuti okay tafika no pano basi ndikuti tafazo uja anapasana ndrama ndi transporta uja anabwezerana ndrama zimene amanena kuti anatipinyolisilazo sindikuziwa anapasana apasana chonchi ujayo anatisiya pa messina pa messina paja palinso maejenti pali maejenti enanso pali victor ndi pali big show omwe anafikako kumalo amene anthu amene akuwaziwa big show ndi, ndi munthu inake onenepa ali ngati matransport amene ali ndi ma minibus awo kuchoka pa messina paja kuzafika mu joburg ndiye anatitenga transport athu anena zoti "Ah, ujeni big show ndi otani ndi oyipa amagwiririra amagona azimayi akakhala zoti anthu akhalisa kuti akakhalisa ku ujeni kwake ku kampu kwake ife tipite mbali iti mbali ya victor tati okay chabwino tanyamuka tikupita kuti kwa, kwa china victor ali ndi- ndi ku chikompaundi kwake kuli ndi ku chimpanda komanso kuli nkhalango anamangako kuli chinyumba chosatha chinachake sindiziwa panopo ngati anachimanga denga chopanda denga kumakhala anthu ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana ku malawi ambirimbiri oti mwina matransport aja ashanta amakakhala kumeneko cholinga choti aziitanisa ndrama koma ndati kwa azibale anu azikhala ngati akutanini akuwombolani kumene kuja tinafika kumene kuja kukompa ku chikompaundi kutchire kuja tafika kumene kuja tinakhala siku loyamba a transport athu akunena zokuti ife ndrama tilibe koma transport athu ayamba ndi zonena zokuti kukangocha aliyense abalalike tichoke tikakha- tilowe mkatikati mwa nkhalango tikakhale kumeneko chifukwa chonena zokuti akationa big show big show safuna kuona mkazi wokongola akaona mkazi wokongola amafuna zoti amutani amugone kutero ku nthawi yomwe tinafika ifeyo nkuti big show atatenga azimayi enake atatu kupita kumakatani kumakagona nawo azimayi chifukwa zokuti akuti azimuna awo sakupereka chani sakupereka ndrama mwamva sakupereka ndrama ndiye amatenga zinazo kumatani kumagona ndiye ife tinali ndi mantha kuti "Ii, ife ayi sitifuna kutani sitikufuna kugonedwa komano tingofuna zoti apa titani tioloke ndiye transport athu anali mzimayi akunena zoti simufuna zoti big show akutanini akuoneni inuyo muzipita muzikakhala muti muzikakhala munkhalango mwina mwake munkhalango moti "Ii, even njovu tinazionapo njokazi ndiye zosanena ayi zosanena timangoziyang'ana kuti ifeso timangokhala ngati chinyama mazowa munthu wakhala zoti watopa ndi kuyenda umakhala zoti cha umunthu chimakhala zoti chatani chachokamo mmaziona ndekuti njovu iyo anyani awo maona munkhalango mende timakabisala kuti kumeneko pa big show kuti atitani akationa mwina atengeka nafe mtima kumakatitani kumakatigona kwa victor kujaso mchile mene uja tinakhala kusachani three days three days mpamene amanena zoti a ndalama zanu enanu zatani zabwera tiyeni ino tinyamuke ujeni tizitani tizipita basi ndoti victor uja amapanga provide chani amakhala ali ndi mahairufu ake ndiye kuti mahairufu aja mmanyamuka ndi usiku ya usiku kancha ma 7 koloko amakukwezani komatu nde mmakhala anthu 55 pampando ningoti mpando umodzi mmakhala 10 chifukwa mmati ena mukakhala pansi ndekuti mmazanyamula anzanu ife ngati minibus omwe tinakwera ifeyo hairufu tinakwera ifeyo inali ndi anthu 42 hairufu imodzi kukweza anthu 42 kukatani nkukafika ndokuti even kwa victor kobe kudya mmadya kamodzi bola kumene ndoti kusamba anapatutsako paipi anaba pena pake paipi yamazi mmatha kusamba bwinobwino komano nkhani yachokudya ndoti imakhala yovuta umakhala moyo wina okonanso kuti moyo wako chifukwa umakhala zoti ngati uli mulendo oti sunayambe wauyendapo umakhala zoti sukuziwa kumene ukupita sukuziwa kuti chitachitike ndi chani sukuziwa zoti kodi iweyo chaumoyo chilimo mwa iwe kapena ayi ndipo anthu akamayenda ulendo umenewo akuluakulu umakhala zoti ndi ulendo wozuza ndi ulendo wosowesa mtendere mavuto umakhala ulendo womvetsa chisoni ndipo mmakhala zoti anthu mmakhala mukumverana chisoni mmakhala zoti mukuthandizana pena poti wina akhala zoti ali ndi chakudya mukakhala mukuyenda zoti mukugayirana otherwise kunena kuti ndoti wina wake akhonza kuti akhonza kumwalira nayo njala munthu ndi mmene zimatani ndi mmene zimakhalira ndi ulendo wozuza Eh, ndangoti ndichitire umboni pa zomwe anthu akutani akumakomo omwe sanayendeko asayerekeze kuyenda ifa ndi ulendo kunena zoti ndiosowesa mtendere bola kudikira pasipoti itani pasipoti ituluke ndikuyenda bwino koma otherwise amakutengani nde bwinobwino kunena zoti tikakuolosani nkumaona ngati za simple koma umakhala ulendo opweteka and matransporter aja ndi anthu oyipa chifukwa zokuti iwo aja amakhala zoti akufinyira ndalama samafuna ndipo ndalama even imene amayuza pa 400000 pa munthu mmodzi even 150000 simakwana chifukwa amakhala zoti akupangana munjiramo ndi apolisi kunenererana chifukwa zoti anthu aja amatani amadziwana mabizinesi awo nde samafuna samalolera kutulusa ndalama zambiri pa munthu koma amalolera zoti ndalama ija azingonyosowa azingonyosowa ndi anthu aja amakhala zoti ali ndi ndalama zambiri koma amalolera zonena kuti apange sacrifice moyo yanu bora iwo apeze chani bora iwo apeze ndrama nde ngati pali anthu onena kuti afuna kuyenda popanda passport eh asayerekeze ine ndinaumva kupweteka ulendo umene ndinaumva kuwawa usati masewera even kufika zinanditengera nthawi kuti ndiyiwale ndi zomwe ndimakumana nazo munjira ndi zomwe ndimaziona ndi maso anga kunena zoti kuti hey, ine mpaka nakumaona mwina mnzanga akufa akumalizika ine ndikupeza kuti ndili moyo lero ndimayamika ambuye kuti zisomo za mulungu zinanditani zinandigwera kuti ndinafika bwino koma sindingalole kunena zoti lero uyu mwana wanga even bale wanga ayende ulendo ngati umenewo sindingalole ndipo sindizapanga zikomo atsogoleri tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani